dankɔrɔba dankɔrɔbaw ka kɛnɛ kan bi a ka jamukan kɛnɛ kan dɔnni so bi an tɛ plato kan nka an wulila ka se an ka dɔnnibaa ma jiri karamɔgɔ adama daw n'i ye deux cent vingt-trois chrono tv ka plato ta k'a lajɛ an ka jamukanw ta k'a lajɛ jamukan sigiyɔrɔma kɛmɛ o kɛmɛ i bɛ taa sɔrɔ jamukan bi seegin o bɛ kɛ ni ale ye o tɛ gansan ye ka d'a kan anw yɛrɛ de ye danaya da ale kan a ka dɔnniko hukumu kɔnɔna la ale kuma o kuma a bɛ kuma jiri de kan a bɛ kuma yiri de kan a ye adamaden caman mako dilan jiriko hukumu kɔnɔna la bi an bɛna kuma bara di jiri karamɔgɔ adama daw ma fɛn dɔw b'a bolo bi k'o jira an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen na min tɛna dogo aw la daw ni ka kuma somɔgɔw ɛ kɔri baasi t'i la ka kɛnɛ wa alhamdulilayi kɔni baasi tɛ yen barikala alhamdulilayi n bɛ ala fo ka ala tanu ka aw yɛrɛ fo ka aw tanu ka an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo eh, ka dugawu k'u ye Mhm, ka dugawu ɲini u fɛ mhm, ba maliba mhm. ala k'a ɲɛ suma Ami yarabi, ala k'an don da kelen fɛ ami, ami, ala k'an bɔ da kelen fɛ ami yarabi. parce que n'i y'a mɛn jɔnnin kunnandi Mhm, a fɔ ala ni sababu ɲuman O don. n'i y'a ye an bɛ se ka ko an bɛ ko an bɛ fɛn fɔ yiri ma Mhm, wala o b'a sɔrɔ dɔ de jɔlen don Wulibali don. n'i ye dɔ sigilen ye bɛɛ Mhm, dɔ de jɔlen don Tiɲɛ don. ɔ minnu jɔra Mhm, an man ka ɲinɛ o kɔ dɛ Siga t'o la. an bɛ an ka faamaw fo Mhm, fɛn o fɛn bɛ yen ko i bɛ jamana in lakana an b'o fo ka dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ k'a ɲini ala fɛ ala k'u lakana ala k'u lakana ala ka se d'u ma ala k'u se d'u ma ala k'u don da kelen fɛ ala k'u bɔ da kelen fɛ jiri karamɔgɔ adama daw bi fɛn fila b'i bolo kɔrɔ an ɲɛ b'a la nin ye safinɛ filanan ye wusulan ye n bɛ fɛ k'a dɔn e ka safinɛ nin ye safinɛ suguya jumɛn de ye alihamdulilayi yanni n ka don kuma kɔnɔ an bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ fo maa o maa tulo b'an kan nin waati in na n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye ne de ye adama ye n jamu ye dawu ne ka bɔ yɔrɔso sɛrikili la ne sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ sikaso de ma nin waati in na ayiwa ɔ ala sɔnna an ye ko caman ɲɛɲini diɲɛ kɔnɔ dɔnni sira fɛ an ka jatew n'an ka sɛgɛsɛgɛliw n'an ka ko ɲɛɲini an nana sɔrɔ pɛtɛti tɛ fɛn min na o de ye yiri ye ayiwa parce que pɛtɛti bɛ ala tɔgɔ la pɛtɛti bɛ cɛ bi saba la pɛtɛti bɛ turabu la pɛtɛti tɛ fɛn min na fiyewu o de ye yiri ye o de kosɔn an y'a fɔ an jɛɲɔgɔn bɛɛ ye ka tila k'a fɔ an lamɛnbagaw bɛɛ ye i mana kɛ diɲɛ ko o ko la cɛsiri Mhm. cɛsiriw kɔfɛ Mhm. garisɛgɛ furakɛ tiɲɛ don garisɛgɛ tɛ ɲɛ fiyewu Mhm. ni yiri de tɛ o don n'ala sɔnna ayiwa ɛɛ, an bɛ segin ɲininkali kan tuguni bilen kosɛbɛ Ɛɛ, kosɛbɛ safunɛw b'i gɛrɛfɛ an bɛ fɛ k'a dɔn e ka safunɛ nin ye safunɛ suguya jumɛn de ye? alihamdulilayi Mhm. nin safunɛ in Mhm. nin ye safunɛ de ye Mhm. yiri naani de bɛ kɛ ka nin dilan Mm. o yiri naani in, Mhm. o bɛɛ an yɛrɛ ka yɔrɔ y'a dɔn n ka kumaw na Mhm. n y'a fɔ n ko Mhm. n'i ye diɲɛ yiri bɛɛ fara ɲɔgɔn na Mhm. yiri ye yiri saba de ye Mhm. yiri fɔlɔfɔlɔ ye yiri jumɛn ye o Mhm. ye yiri ye Mhm. yiri min n'i y'a tigɛ Mhm. n'a bɛ sinji bɔ Mhm. o ye yiri ye Mhm. yiri min bɛ gɛrɛsɛgɛ di danfɛn ma yiri filanan fu bɛ yiri min na o de bɛ banaw furakɛ yiri sabanan ŋɔni bɛ yiri min na o de bɛ danfɛn kisi a danfɛn ɲɔgɔn ma donc ala taala sɔnna an ka ko ɲɛɲini na an y'a ye adamaden mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u donna baara o baara la a daminɛ ka di laban t'a la mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen tellement gɛrɛsɛgɛ ka gɛlɛn hali n'u donna diɲɛ ko o ko la a ko bɛ tiɲɛ donc an ye nin yiri in fara ɲɔgɔn na k'a kɛ safunɛ ye k'a ɲɛɲini ka sɔrɔ k'a dilan k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ko ala taala bɛ sɔn degun min b'i kan siri min b'i kan a bɛ wuli ka bɔ yen donc o de kosɔn an ye nin safunɛ in labɛn ka tila k'a sɛbɛn a la kabako safunɛ I y'a faamu donc o de safunɛ de ye nin n'ala taala sɔnna kabako safunɛ bi hali ni dɔ ma di ne yɛrɛ ma m'a dɔn n'i tilala ka safunɛ ninnu jate kosɛbɛ kosɛbɛ kelen bɛ sɔn ka jɛnɛ hali ni dɔ di ne ma kɔfɛ tila ka jate ɲinɛw bɛ taa ni kelen ye dɔ bɛ sɔrɔ a fili n b'a la k'a ɲini aw fɛ nin waati in na a ka ja sɛbɛkɔrɔ cari kosɛbɛ an minnu b'a la ka a ka jɛmukan lajɛ dɔɔni so a ka bɔlɔlɔso an tile sanfɛ 223 chrono tv o kɔfɛ jiri karamɔgɔ adama dawo an bɛ wusulan fana na alihamdulilayi bɛ wusulan ɛɛ nin min filɛ ne fɛ safunɛ in a ni wusulan de bɛ taa ne balimakɛ ɛɛ safunɛ min filɛ nin ye n bɛna bɛɛ ɲɛfɔ an lamɛnbagaw ye u k'a kɛ kɔrɔbɔli ko ye
bamananw ko ten ɔhɔ fama dan ye kabi ala y'an dan o don dɛ maa min b'an filɛ ɔhɔ u ma deli ka an ye Mhm. an ma deli k'u ye wulibali don nka min ka d'an ye ɔhɔ kɔrɔbɔli de ka d'an ye tiɲɛ don a kɔrɔbɔli bɛ kɛ cogo di ɔhɔ i bɛ nin safunɛ in kelen san Mhm. n'a y'a sɔrɔ i tɛ baara la Mhm. nin safunɛ in kelen ɲini n'a y'a sɔrɔ i bɛ baara la i tɛ ka ɲɛ sɔrɔ Mhm. safunɛ in kelen ɲini ne balimakɛ n'i ye nin safunɛ in kelen sɔrɔ ka fara nin yiri in kan Mhm. nin yiri in yɛrɛ filɛ nin ye n'i ye nin fɔ mɔgɔ bɛɛ bɛ nin dɔn Mhm. nin yiri in de san kalo tan ni fila bɛɛ nin yiri in ti jɔ Hey! donc ni maa min fana t'a fɛ i ka ko ka jɔ fiyewu Mhm. gɛrɛsɛgɛ kana jɔ Eh, sɔrɔ kana jɔ eh, jigiyaw kana jɔ i bɛ nin safunɛ in nin wusulan in de ɲini eh, eh, i y'a faamu eh, eh. n'i ye safunɛ in ko i Ɔhɔn. bɛ wusulan in wusu Mm, ne mm. balimakɛ i mana kɛ diɲɛ maa o maa ye i bɛ ala taala de jɔyɔrɔ ye i tɛ adama ye dɛ i bɛ ala de ye Hey! n'ala taala sɔnna o kuma safinɛ ninnu bɛ taa joli la ani yiri min bɛ taa joli la wusulan sisan wusulan in mhm. an b'ale feere kɛmɛ naani safinɛ in mhm. an b'ale feere kɛmɛ wɔɔrɔ hmm! i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ nimoro sɛbɛn b'a kan waa kelen dɔrɔn wala a fila bɛ bɛn waa kelen de ma pour que sunkalo min yɛrɛ setɔ filɛ mhm. gɛlɛya bɛ yen tiɲɛ don kow ka ca ne balimakɛ hmm. n'i b'a fɛ ka sunkalo kɛ i yɛrɛ kan'a fɔ n b'a kɛ cogo di nin dɔ ɲini mais n bɛna taa ni ka segin kɛ kuma kelen na adamaden n'i ye nin safunɛ in dɔ sɔrɔ i bɛ nin ko i mana nin ko k'i to diɲɛ ko o ko la i bɛ alahu taala jɔyɔrɔ ye o ko la nka n'i ye nin ko k'a sɔrɔ i tɛ fɛn na i bɛ fɛn fana sɔrɔ parce que i bɛ baara sɔrɔ heyi ayi n'i ye nin ko k'a sɔrɔ e tɛ foyi la tant que fiɲɛ ma jɔ alahu taala bɛ sɔn i ka gɛrɛsɛgɛ bɛ siɲɛ i gɛrɛsɛgɛ tɛ jɔ y'a faamu o kuma safunɛ in walisa a ka se k'a ka baara kɛ i dan bɛ kɛ den kelen de walima i bɛ se ka san ayi min mana diya yɛrɛ ma mais parce que min yɛrɛ ka ɲi nin kelen dɔrɔn ɲini y'a faamu kelen dɔrɔn ɲini n'i ye nin kelen sɔrɔ k'a da i fari la k'a ko i bɛna dɔn ko laɲini latigɛ de bɛ yen adamaden bɛ kow laɲini ala b'a latigɛ alahu taala sɔnna hali bi ka foli ta ka ɲɛsin aw ma n'aw mako bɛ jiri karamɔgɔ adama daw ka nɛgɛjuru sira la a bɛ se k'a ta an ka ja duguma daw bi sann'an ka bɔ jɛmukan kɔnɔ n'i ye bɔlɔlɔ siraw ta k'a lajɛ bi dɔnnikɛlaw de kɛlen de ka bɔlɔlɔ sira fa bi i ko diden ɲaga kosɛbɛ kosɛbɛ dɔnnikɛlaw bɛ fan bɛɛ bɛɛ de ko messi bɛɛ de ko ne b'a dɔn bɛɛ de ko ko ne bɛ se ka adamadenw makoɲɛ suguya bɛɛ lajɛlen ta ka wuli ka bɔ o kan kosɛbɛ daw kumakan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin dɔnnikɛlaw ma nin waati in na wala i ka nin ɲininkali diyara ne ye kojugu parce que adamaden n'i bɛ diɲɛ ko o ko kɛ jija i ka o ko in sɛbɛkɔrɔ dɔn parce que fo adamaden k'a dɔn sa ka kunu bɛ yen o don adamaden i bɛ wale o wale kɛ i bɛ ko o ko kɛ i bɛ fɛn o fɛn dun fo i k'a dɔn k'a fɔ masa rahamani t'i fa fiyewu i ti don alahu taala ka alijinɛ na fo a ka nin bɛɛ ɲininkali k'i la ne balimakɛ waatiw dɔrɔn de bɛ tiɲɛ yira Ni waati cɛn dɛ. dɔrɔn de bɛ tiɲɛ yira Ni cɛn dɛ. n'i y'an ka video kɔrɔ ta k'a lajɛ Walahi ni n cɛn. y'o fɔ n ko alahu taala sɔnna Mhm. ne adama daw bɛ yiri min dɔn a ka ca i m'a ye waati dɔw tɛmɛna Mhm. mɔgɔ caman kun bɛ taa yiri minɛ ka kuma na kungo kɔnɔ Mhm. bi o mɔgɔ dɔgɔyara A dɛ dɔgɔyara dɛ. ayi an ka taa dɔrɔn N'a waati dɔgɔyara. dɔrɔn de bɛ tiɲɛ yira Walahi a y'a faamu dɔgɔyara. wa? O don. ne y'o de fɔ n ko maa kɛra mɛ min bɛ- min min ɲini lamɛnbagaw fɛ Mhm. ka min ɲini an filɛbagaw fɛ Mhm. dɔnnikɛlaw b'o wale dɔ kɛ Mhm. an ka jija an ka bɔ wali kɔnɔ u ye mun ye ne balimakɛ ne bɔra yɔrɔso e bɛ sikaso yan an ka kumakan ye kelen kelen tɛ an ka karamɔgɔ ye kelen kelen tɛ bɔn dɔnnikɛlaw bɛ ɲɔgɔn lagosi min kɛ u ye fɛn ye fɛn min n'a man ɲi ne min filɛ nin ye e ka ne dɔnbagaw ɲininka ne ni maa o maa ye baro kɛ n'i ye ka hakilinaw fɔ ne bɛ n ta hakilinaw fɔ hali n'a ma kɛ kelen ne b'a dɔn an ka yala yɔrɔw tɛ kelen an ka kalan yɔrɔw tɛ kelen an ka baro kɛ yɔrɔ tɛ kelen o ma se ne k'a fɔ ko e ta tɛ tiɲɛ o ma se ne k'i sɔsɔ misala tarabu ye so tan ni wɔɔrɔ ye y'a dɔn tarabu yɛrɛ filɛ nin n'i ye ne ɲininka yiri tɛ tarabu la ayi ne balimakɛ diɲɛ bɛɛ ɲininka yiri tɛ tirabu la ko ni tirabuden tɛ se ka kɛ ni yiri tɛ o t'a la don natɔ la an bɛna mɔgɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ye tirabu baara fo ka taa lahara jɔ dɔw se o ma yiri dɔn na bɔn mɔgɔ dɔw fana ye yiri baara fo ka taa lahara jɔ dɔw se o fana ma tirabu dɔn na mɛ dɔ de y'a fila bɛɛ kalan dɔ de y'a fila bɛɛ kalan k'a fila bɛɛ fara ɲɔgɔn na ka baara kɛ n'a ye o ka ɲi mɛ kana sɔn habada k'a fɔ ko ni dɔ tɛ dɔ tɛ taa ala taala ye tarabu so tan ni wɔɔrɔ di nabila idirisa ma nabila idirisa nana sɔrɔ yiri de y'a faamu donc ni an bɛ kuma fɔ an k'a dɔn k'a fɔ kodɔnna wɛrɛw de bɛ k'an lamɛn hakilitigiw de bɛ k'an lamɛn maa hakilitigiw de bɛ k'an lamɛn kuma dɔw bɛ yen n'i y'a fɔ hali mɔgɔ y'i jaabi o mɔgɔ ma i jaabi o mɔgɔ bɛ tigɛ i la o ye fɔlɔ ye dɔw yɛrɛ ko ko nafolo baara tɛ yen ne balimakɛ an bɛ se ka na kɔfɛ dɔɔni dɔɔni ayiwa nafolo baara tɛ yen mɛ fo mɔgɔw k'a dɔn ko sababu kɔni bɛ yen o cɛ sababu tɛ yen wa o cɛ nafolo o nafolo bɛ mɔgɔ bolo diɲɛ kɔnɔ laɲini ni latigɛ de bɛ yen wa sababu de bɛ yen wa fo adamaden k'a dɔn k'a fɔ waatiw adamaden bɛ waati de baara ka sɔrɔ ka fɛn dɔ sɔrɔ misala sisan den min wolola samiya fɛ o ani den min wolola tilema kɔnɔ n'o ye kelen wa kelen tɛ den min wolola fonɛnɛ waati ani min wolola funteni tan fila fila la n'o ye kelen wa kelen tɛ ɔ nafolo ko in fana bɛ ten ne balimakɛ jija i ka gɛrɛsɛgɛ furakɛ i ka baara kɛ i bɛ wari sɔrɔ i y'a faamu nafolo bɛ sɔrɔ ni baara de ye mɛ mun bɛ a to i b'a sɔrɔ i bɛ laɲiniw kɛ ala taala b'a latigɛ i bɛ baara min na i bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ o la donc an ka jija an ka kuma sɛbɛ sɛbɛw fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw ka se ka da an na an ka nata bila an ka kunan yɛrɛ foyi ma mɔgɔw bila kuma fasɔn dɔ la ni nata tɛ ne b'o de fɔ diɲɛ maa ye Walayi. nata tɛ fa ni kaburu kɔnɔ tɛ o O don. adamaden Mhm. tilen Mhm. i bɛ min dɔn Mhm. o kɛ n'i ti min dɔn o to yen maa si tɛ dugukolo sanfɛ ko nata bɛ fa i mana min sɔrɔ i bɛ dɔwɛrɛ ye o Siga t'o la. mais n'i dusu sumana ka muɲu ka baara kɛ tiɲɛ kan i bɛ tɔgɔ sɔrɔ i bɛ bonya sɔrɔ i tɛ lagosi sɔrɔ nka n'i ko i bɛ nafolo ɲini diyagoya ni dɔnni ka sɔrɔ i tɛ dɔnni in dɔn ne balimakɛ dɔnnikɛla yɛrɛ n m'a fɔ i bɛ kɛ miliyardɛri dɛ nka dɔnni yɛrɛ dɔnni bɛ faantanya faga dɛ i y'a faamuya adamaden i ye dɔnni sɛbɛ kalan k'a dɔn i bɛ dɔnni in kɛ i yɛrɛ fɔlɔ ala ta'ala bɛ sɔrɔ k'i yɛrɛ ka dugawu de jaabi i bɛ sɔrɔ k'a kɛ mɔgɔ ɲɔgɔn an ka jija an ka cɛsiriw kɛ an ka kun'an yɛrɛ an ka bɔ ko dɔ kɔnɔ an ka ɲɔgɔn minɛ ni mori kelen malola mori bɛɛ le malola dɛ fo an ka jija ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn kanu hali n'an ye min ye dɔ ye baara dɔ kɛ lagosi bɛ ɲini k'a sɔrɔ an ka fara a kan an k'a dɛmɛ n'o kɛra an ka baara bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i m'a ye fɛn kelen pere bɛ diɲɛ kɔnɔ min ye ne kamanagan ne balimakɛ i t'a ye ko somaw ye ɲɔgɔn lagosi ayi dugutigiw tɛ ɲɔgɔn lagosi dugutigiw bɛ ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɔ aw min ko ko aw ye ala kanubagaw ye aw de bɛ ka ɲɔgɔn lagosi o kɔrɔ ye jumɛn a tɛ faamu hali ni ne ta tɛ tiɲɛ ye i b'i jija ka ne lafaamuya ka sɔrɔ a ma kɛ ni mɔnɛ ye n'o kɛra ne yɛrɛ bɛ sɔn e fɛ ka don e ta la nka n'e ko jagoya ne ka kɛ e ta in na aa ne balimakɛ a bɛ kuma dɛ an bɛ ɲɔgɔn an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛn kelen ma ala ka laɲiniw bɛɛ sabati ala k'an to da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ an ka dugawu kɛ an ka faamaw ye an kana ɲina jamana in kɔ dɛ tiɲɛ don an bɛ fɛn o fɛn na an ka jamana in de bila ɲɛfɛ n'o kɛra an bɛ min ɲini an b'a sɔrɔ faso kanu o fana ye diinɛ dɔ ye dɛ an kana ɲina an ka faso kan an b'an ka ɲɛmɔgɔw fo ka faamaw fo u ka cɛsiriw la ala k'u dɛmɛ ala k'an lakana ala k'an sɔn an sɔnbagaw ta la nin waati na an ka foli ta k'a ɲɛsin aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw minnu tun b'a la k'an ka jɛmukan sugandilen lajɛ dɔnni so an ni jiri karamɔgɔ adama dao de tun bɛ ɲɔgɔn bolo n'aw mako b'a ka nɛgɛjuru siraw la a bɛ se k'a ta an ka jɛmukan duguma an b'a fɔ aw k'an bɛn ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛnɛ kan merci beaucoup shukran